kuti ali kuti Eh, anafunsa kuti muli kuti Mm. chadzulo simunabwere kunyumba chokudya chinachi chonse ndilibe ni mwana Mm. lero nipanga bwanji dzuwa likupita masana chadzulo sinatani sinadye Mm. nde ananena kuti ndili kwathu kuno bwera konkuno Mm, ndipo ndinafika kwawo kuja mm, nditafika kwawo kuja nafunsa achibale awo ananena kuti kuno kulibe Mm. ndawayimbira iwo foniwo kodi muli kuti Mm. ali ndipeze kuno kuna kuli senta ina yake Mm. ndinanyamuka ndi mwana uja unalibenso mtunda wautalibe pang'ono ndapita kuja napeza kulibeko Mm. ali ayi bwera kuno ngati akungondizunza kuyenda kuyenda Mm. kenako ndinadusa pengati msewu wa madulira ndakafikira kwawo kuja Mm. Mm. kenako ndafunsaso eti mesa amunanga ali konkuno Mm. kenako anandiyankha kuno kulibe amunanu Unyamuke uzipita mphawi iwe wathutu wapeza mkazi akakukwatire iweyo anayambira kugu- kugula chimanga muja afuna akhale pabwino mphawi ngati iweyo amayankhula zimenezo kuti iwe- inuyo ndi amphawi nda mulamu wanu eya wamkazi eya wamkazi Mm. unyamuke uzipita nde nanena kuti inetu ndikuwafuna amunanga sindikufuna ninuyo Mm. kenako naona kutuluka kumpanda Mm. Kenako akhala ngatiso kumpanda kuja abwelelako nde ine ndinalowa kumpanda konkuja ndinapeza atakhala ndi ma ndi mkazi awoyo kenako ine ndinafika ngati kuti ngati kuti iwo wapeza mkazi wina eya wachiwiri kuti wachiwiri bwanji Nga- ngati wachiwiri ngati wabanja chifukwa anapitawo kumangochi tikhala amene anakumana nawo konko chifukwa ana koyamba Oh, ana- ana- ana- anandipasa mimba ataniberekera mwana anthu akwawo anawathawisa apita apitisa kumangochi inu ndi akumulanje Eh, anakatenga mkazi winayu kumangochi ayi ngati mtsikana amakagwira ntchito kumangochi anakumana konko koma ndi wakonko kwanuko Eh, anthu a mbali za kwathu konko nonse ngati alomwe Eh, Ih, ku- kwa alomwe kulibe mitala eti kulibe mitala eh? mhm. mitala mumaidziwa mitala maidziwa eh, kwa alomwe kulibe mitala kumpoto mitala ima- imachitika ngati mamuna amatha kukwatira akazi awiri nde iwowo amanena kuti akwatira akazi awiri kapena apanga bwanji ayi chifukwa anthu akwawo amanena kuti apeze mkazi wina chifukwa ndine mphawi chifukwa poyambaso atandipasa mimba amandikana koma amavomera ni mamunayo kuti ayi ni mkazi wanga nampasa mimba ndine koma anthu akwawo amandikana Ah, mamuna amafuna kukwati kuti muzikhala pa ukwati Eh. koma akwawo amakana eh, amakana chimene amakukanirani amati inuyo ndinu osapeza eh, oo nde inali ngati kuti akwawo ndi amene akukakamiza kuti a- amu- akusiyeni eh.
ndipamene anapangira ndo agent transport apita kumangochi kwakhala ngati awathawisa tikukhalanso bwinobwino osadziwa kuti amunanga ali kuti nekuyimbira foni muli kuti Inde malo ena ake ndinangomva anthu okha kuti amuna akuti athawisidwa apita ku Mangochi inali January anandisiya no kena kalikonse ndinapanga maganyo ndi mwana pakana anandisiya nyumba yosafolera kugwira ganyu moti nigulire chokudya nagula pepala Mwana panopa ali kuti?
amtenga sister wanga wamkulu Ali kumudzi?
ayi alikonkuno Alikonkuno mwana? eh ash pepani ndithu kuku nde nde mwavutika nde mwati kuyambira nthawi imene zinachitika izizi miyezi iwiri pano pakana simukuyenda kukanikiratu olo kuponda kumalephera mumalephera Mhm. nde mwati kuti muzakhale ku gynae kuno kunoko kumakhala azimayi amene andi vuto la zachi- zawo- zawo- zachi- zachiberekero zachizimayi nde kuti muzakhale kunoko amaganiza kuti mundi vuto limenelo Eh, chifukwa ndafika anana ana tintayimbira foni chifukwa anatiuza ku 5B kuti tidzapite pa 11 Mm. nde ndayamba vuto lotaya magazi nde anakuti abwerere kwinzi konkuno

Panopa ndikutaya pang'ono. O ngati kuti acheperako. Mm. Eh, pepa, pepa, pepa, pepa. Mwataya magazi kwa nthawi yaitali bwanji? Kuyamba siku lomwe ndamenyedwalo madzulo ake ndimene nayamba. Kupitirira mwezi.
Eh, Eh, eh, si mwati zinachitika June eh, June. pano ndi August. Mm, Ndekuti mwezi wapitirira. mm. Ah, pepa. Pepa, pepa, pepa. Mm, mm, hmm. ayi ndithu zimachitika pepa ifeyo ndi a ntchito zachifundo timachokera ku group imene timatch- timalitchula kuti talk to someone group ya azimayi nde titamva kuti mzimayi nzathu zayenda motere tinati "Eh, tikutulukireni anabwera dzulo mayi Ivy kenako anabweranso ena atsogoleri Madalitso anabwera chakumasanako eya ati ali chonchi nde panopa ndabweranso ndi atsogoleri Ivy koma kuti tabwera nthawi yoti akukolopa anangoti mmodzi yekha ndi amene afike nkona ndalowa ine koma iwo ali panjapo mm. talk to someone ndithu bungwe lathu dzina lake limatchula talk to someone ndife azimayi ndithu timapanga ntchito za chifundo nde dzulo atabwera atsogoleri Ivy anena kuti vuto ndi chofunda mapoto Mm, za mphepo nde tabweresa zinthu zili mu jumbomo ndi zimene tabwera nazo ndithu tikuzunguliraninso ndi kanthawi kena mwina madzulo ndifika mm. ayi mulungu amadziwanso kuthangatira ndithu zinazo tizakamba mukapeza bwino ndithu kuti zachitikazi tingathandizane motani koma ayi ndithu pepani ya tipitiriza kumakuyikaninso mmapemphero kuti mu- mubwerere bwinobwino mm, kuti mubwerere bwinobwino muzikagwira ntchito zanu bwinobwino chifukwa eh, zachitikazi ndi zomvetsa chisoni ndithu ya ine dzina langa ndi tabitha ndine tabitha mayi ngomwa ya koma ndimatchuka ndi tabitha kayira ambiri amalidziwa ndi dzina limenelolo ndibwera ndibwera ndikuti ma- makamaka madzulo cha usiku fa nimakhala pafupi Eh, ndif- ndifika nditi kunoko ku- ku Queens kuno ndine kabwerebwere ndiliso ndi apatient ena ku ujeni ku 3c eya taona nawonso tika- tikaonanso apapa ndithu iyi, pepani eti mupitirize kuwasamalira Eh, mupitirize kuwasamalira ndithu mm. zikomo kwambiri